Ah, good evening, sir. Good evening, nwanne m.
Ndị ka i mere. Ọ dụkwa ọyị o. Biko ka kọwaga anyị ka a mara Aruchi. Ị ma na chi ahụ bụ onye ụwa. Ụfọdụ na-eku chi. Hmm. Ị ma na e nwere ụzọ chi naabọ. O nwere chi a na-akpọ Chukwu Okike. Nwee chi ọ na-abụ Chukwu onye ụwa. Mgbe gboo a na-asị na a na-agọ chi. onye ọbụla abịa na chukwu chi- chi ahụ mana o nwere chi a na-akpọ chukwu onye ụwa like ka a na-asị na papa mmadụ ayọla ụwa Mm. Aha. ị ma na ị ga-eji agbawa ọkụ
ma ọ nwoke ma ọ nwaanyị ga-eji na agba ọ bụ nwoke na ọ bụ nwaanyị ị ga-eji agbawa ọkụ igbute ọha na ọ bụ ogirishi ogirishi ee Mm. wee gwukwu ya n'ala gbuo agbọghọ ọka ahụ. ọ bụrụ nwaanyị yọrọ onye ọmụ i gbuo nnekwu ọ bụrụ nwoke yọrọ onye ọmụ i gbuo egbene ha igbucha egbene ahụ n'onye ụwa ahụ Hmm. ịkata akwụkwọ ogirisi befu ọnụ kajicha chichi ya n'ihu ebe ọhụ i mere mmanya mere ọjị afta ka igbuchere ihe Igbu- isi ozi ọkụkọ ọkụkọ ga-ekwe iwere ụkwụ na isi ụfọdụ kịta a na-emezi bụ iweta isi eweta mkpụrụ obi weta ụkwụ naabọ na agbaghị ọkọ ma egbene na ọ bụ nnekwu i gburu Mm. were isi ya iche sie obere ji isicha obere ji ị sụọ ji ahụ asụọ isicha ji ahụ asụọ aha iwezie ebe ọkụkọ ya na were bịazie n'ebe ọhụ O- o- ji- mmiri fọrọ n'iji ọka ahụ i siri Mm. ọ ya bụ ofe ịpụtazie nri ahụ i siri ji ahụ itinyere isoro isoro asụ Mm. anyị ụra itinye n'ogirisi akpọ chi ya chi abịa rie nri aha ụfọdụ na-amanyekwa chi ya akwa mgbe ahụ iruru ogirisi n'ihi na a na-ama ya akwa ịmanyecha ya akwa ọhụ ịma na ịma chi ya akwa chi ama ya ahụ ya akwa ikweta ya ewu o kweta ya efi raka onye nwoke nke a paakị moto Mm. last eh, two last month novemba Mm. ka o kwere o medoro chi ya ka si ngwa si o nyekwa ya ihe ya ewetara ya efi moto ahụ agwụ o nye ya ego o gote moto ọ kpụjere efi medosi ọ were ọchị evuru chi ụzọ megonu ọgbagbu onwe n'ọsọ so chi ya ọhụ ya eburu gị ụzọ na chi ya bukwere gị ụzọ aha ihe chiri na ịma na ịsa bụcha ọ ya bụ a na-akpọ onye ụwa abịakwa na Anambra ndị Anambra na-eweta ihe atụrụ atụ ma ya akwa a na-akpọ okposi chi ya a na-akpọ okposi chi ya ọ dọwa ya weta ihe dịka ihe plastik na ọ bụ ihe efere ihe dịka tray ọ dọwa okposi ahụ ọ jeekwa eme chi ahụ ọ pafụta ọ papụta o gbuchekwere ya yeche nri ọchara nne ọ pabekwere mana ndị be anyị na-arụ nke anyị ọ na-arụ ghọtagwo ndị achị na-asị na ha akpọbata chi ha ma ha na-ejekwa emedokwa na nkọ so ịma na igbo na-asụ n'onu n'onu ha ọ bụrụ ka ndị chi ndị obodo nke a si eme obodo nke a si eme ya bụ chukwu ji kee ụwa ịma na anị bụ oke gwere bifo enuigwe o wee were wee were imi wee kewaa anị onye ọbụla dịcha iche n'iche nke a n'ụwa niile bụ ofu ndị ọbụla na-asụ n'onu n'onu ọ kụrụ ka o si ka o si emedo chi ya bụ ka o si aga a sị e buoru chi ụzọ mego ọ gbagbuo onwe n'ọsọ ma chi buoru ụzọ emego iweta ihe ị na-achọ and onye ya na chi ya yi mmadụ adịghị egbute ghọtagwo na ọ ya bụ onye ụwa i rotakwa na agwara m gị na ọ were chukwu okike ndị mgbe ochie na-agọ ọ were ihe ọka a na-akpa akpa a na-egbuche ya dịka ichi ọ bụrụ na echiri m ọzọ mana ụdị etu a na-esi egbu ichi Mm. a na-egbu ichi ka ọzọ mgbe ahụ kacha ihe n'ihu ka ihe n'ihu ka ọ ya bụ ichi a na-egbu ọzọ a na-egbuche ya chi ya tọgbọcha ọ dịcha arụcha ụlọ ndị ọbụla chie chie chie nke ahụ chi nke ahụ dị iche onye ụwa bụ chi nke ị na-edozikwa edozi ọ bụghịkwa ha na-egburu ọkụ mana ihe onye ọbụla mara kịta bụ chi onye ụwa na anyị na-emezi chi okike a na-eme eme chi okike ọ ndị matara ka na-eme n'ụnọ ya Ma ọ Ọ bụrụ- Chukwu- chukwu okike mbụ hụhụ m na-agwa gị ma chi nwe oke- chi mbụ nke onye ụwa a so na ya ọ bụrụ na o nwere ihe ị ga-akọrọ anyị maka em, ngwu aha ngwu bụ oke osisi ị pati ya ebe ị hụ ngwu nwa mgbe m bịara ebe a na ngwu a dị ebe a ngwu a mara akwa ọ ya bụ ngwu oke osisi aha ịhụkwa ya bụ ngwu mgbe m bịara ọjị bụ ntọgbọla maka ngwu ada arụ arụ ee ngwu bụ oke osisi Hmm. a na-asị mma na-egbu ngwu na mma na-awụ nkọ a bịara na arụrụ m ngwu ngwu ngwu ngwu ngwu sị na ngwu adịghị ebe nwa na-asị ama na ngwu ngwu nke ọzọ ngwu obiri achị m mba nwa ọjị tọgbọ mgbachi ya efo ngwu nwa furu ọ dị ọdị na-ebu ọha ntụ ya Hmm. tọọ nke a bụ ngwu ngwu ahụ bụ mgbe ochie a na-ewe ngwu ahụ ọ were ndị agwọ ngwu na-afụta wee ndị ọ bụ ngwu ụmụ anụmanụ ịma na o nwere obodo na-asọ anụ Mm. aha like ndị be anyị na-asọ ewe Enwe. ewe ndị be anyị eri ewe ewe bụ anyị na-akọ na ngwu ha aghọ ọfụọ ụfọdụ na-aghọ eke ụfọdụ na-aghọ agụ owuru Aha. a na-ewe ngwu onye isi wee ngwu wee ngwu ọha wee ngwu ụmụnna wee ngwu nna na ndị ya ndị ngwu na-arị shiwe egwe ndị ihe ihe ngwu na-arụ bụ ihe ike nwere ike ime ghụ o wefuru ihe ike ahụ ama mme ghụ mmadụ nwere ike kọọ ghụ ọgwụ ọgwụ ahụ ama nkọta ọ ya na a na-asị na ojukwu a na-ebujere ngwu isi maka ojukwu na-arụ ọgwụ ngwu na-emego na-arụkwu ọgwụ ya akwụ ojukwu akwụ ojukwu Mm. ukwu ojukwu Mm. ọ na-ara ka nkwụ nwa iwe na ojukwu bụ mba nke na ekere kan nke a nkịrịkị oke ee Mm. ọ ya bụ ojukwu bụ adapa ebe ahụ Mm. ma ọ ka too ọ ka bụrụ obere Mhm. so ihe ojukwu na-arụ bụ ngwu na-arụ ọ na-emebi ọgwụ mana ọ na-echutekwa ihe Mm. ọ na-echute ego ọ na-echute nwa ngwu ngwu ihe ọ na-eme ka ọ na-eme mma ọ na-eme mma ọ na-azọ mmadụ a na-egburu ya a na-egbukwere ebulu a na-egburu ọka a na-egburu ebulu mkpi bụ nka na nwunye uwe mmadụ gbuoro ya ma a na-egburu ebulu a na-egbukwuru ya ehi ngwu bụ arụsị adị egbukwe ngwu maka eh, onye nsogbu o nwere oke nne na ya nke na ebe a nke nọ nọ ee nke na bụ nke na Mm, ị na-achị ha na-ebu ihu na-achị ha dị iche iche mm. ee nke a bụ ngwu nne ya nwa bụ oke Ee, nke a bụ oke ine na-achị ihu na-achị ha dị iche iche Mm. aha ọ ngwu ngwu ahụ iwere na-eme mmadụ adịghị eme ihe ọjọọ adịghị eme mmadụ ihe ọjọọ Mm. ha ọchịkọ na anụ ngwu o were agwọ ya taa i tie shi ị nọ na ana ngwu Mm. i je na ngwu ahụ ji na agwọ abịa nafụ agwọ ahụ tara ị o wee ka i ya-eri poizin ị gbara jee na ngwu ngwu ihe ọnụ agwa anafụ poizin ahụ i ri o wee ka i ya-eshi zọta nshi zọta nshi i jee na ngwu ọ nafụkwa gị Nshi. nshi nke ị zọtara ngwu bụ oke arụsị Daa- nọ ya mm, daalụ sọ ọ nwanne m. daalụ ọ bụrụ na o nwere ihe agwakwa anyị maka amoosu aha amụsụ bụ another evil spirit ị wanụ ndị ọcha na-eri amụsụ mana ọ white white witch ka ha na-eri Mm. white witch ndị ọcha na-eri ada egbu mmadụ mana ndị igbo na-eri black witch ikekwe ị na-aghọta na o were nwaanyị anụ mụọ 9 mụọ 10 emechakwa wee ofu nwa ya-adị Mm, anwụcha anwụcha ọ black witch witch amara nwa mana white witch ego ama nkọ ghụ na aka mana ị ma mme ihe ọjọọ ị ma mgbu mmadụ ị ma nọ ebe a na-egbu mmadụ ọ bụ winch and ajọ mkpụrụ obi bụkwa winch ọ bụghịkwa na i rikwere eri a na-eri winch eri mana e were A ajọ na-eri ya ka mkpụrụ o a rie. na-eri ya dịka na ị chọrọ iri winch kịta Mm. ọ were nye a ya a ya-akatacha ọ bụrụ na i rie winch ọ bụrụ na i rie winch Hmm. ụfọdụ na-eri winch bụ ndị dibịa shi ha ji ahụ ụzọ ya shi ose naabọ Mm. ose naabọ bụ winch e ji ahụ ụzọ mana emechakwa ọ na-eme gị ọ na-ekpughachi

ejikwu nkịta eri winchi so ọ bụ winchi winchi adịrọ mma maka winchi bụ bad winchi mana e nwere a na-ekwu aba- na-ekwuru witch dị mma e nwere winchi dị mma Ndị na-ekwu white ee white winchi Mm. dị mma isi na ọ na-eweta good ọ luck na-eweta ego Mm. ị ga-ama nkọ ị ma egbu mmadụ na ihe ọma bụ ị ga Ya amaghị ya na-eweta na-eme. ihe ọma Mm. ọ ya bụ white witch mana ịma ndị Igbo a na-erike black witch something like o nwere ya Indonesia Mm. ijekwa ebe ahụ n'Indonesia ọ ya gwa gị ụdị ụdị size ị chọrọ ụdị mmụọ ị chọrọ many people ab- abroad na-eje Indonesia ahụ ma ọ na-enye ha bad winch Mm. maka winch adịrọ mma ọ ndị ọcha bụ ndị winch ahụ ị na-anụkwa saint saint saint ọ bụ winch Mm. ghọtagwa Nana- ụsụ a- a na-ekwu na ụsụ bụ ajọ ụsụ bụ nnụnụ. winch a ji wu- ụsụ eje Okay. like ụsụ mkpụrụ aka obere ụsụ a Mm. ọ bụ winch ji ejekarị even though tata bereke butterfly Mm. ha jikwu eje nkakwụ ha ji eje o nwere many winch ọ nwere nke na-eme wiu wiu nnụnụ Mm. na-adị obere Eh, ọ winch so ọ ya bụ ndị winch ee na a na-ekwu na na ụsụ ụsụ bịakwa abịa ma nọọ na ọ- o nwere ọ na-egosi na ihe ga-eme ihe ike ma ọ ọnwụ Ee. eziokwu ihe na-eme na-egosi ihe ike Mm. nkụta gbọọ kwa kwa kwa busu bee kwukwukwuri nke a wa- na-esi ya na iwu na-atụ egwu mana ọ ya mụrụ Mm. na-eme kwukwukwukwu wuu. Mm. o bekwa mana ihe na-eme Mana ihe ike chọrọ mana ime. ihe ike chọrọ mana o nwere o chọrọ ịnwụ Ọ chọrọ ịnwụ. Ee. Na a ga-egbochi nwa. a na-egbochi Mhm. Ah, o nwere ụdị ma wichi ahụ a na-egbochi o nwere mgbọrọgwụ a na-eweta Mm. Aha. ọ bụrụ na dịka na ị nọ abroad o nwere ndị wichi na-asị bụrụ na-enye gị nsogbu Mm. anyị na-ego mkpi amụ na mkpi ojii mkpi amị na goo egbene aha wee wetacha ụmụ mgbọrọgwụ niile ma akwa e kpuru ozu wee merụọ wichi ahụ akpoduwe akpodu ọ ma nyezi gị nsogbu na abroad na abroad ebe sọkwara ị nọ Mm. wichi ahụ akpoduwe ọ tụrụ ya ọ nwụọ ịghọla ka ukwu efi nwa e nwere ebe a kịta Mm. ọ ya anyị ji egbu ndị winch ukwu efi anyị ọ na-arụ ka nkụ Ka nkụ. ee i were ukwu efi nwa rụchaa ọrụ with eh, this is smoke Smoke. eh, igbo ee dịka igbo nwa aha na ụmụ mgbọrọgwụ ndị ọzọ ee i were ya rụcha ọrụ ọrụ ndị witch ihe ọ na-egbukarị ma onye nọ society chi na-ịma mba uru ma onye amụsu ma ọgwụ a gwọrọ agwọ onye ọ na-egbu ọ nwere mgbọrọgwụ anyị na-eme isi ya wee rụcha ọrụ mgbe wee were ojii okwu ojii na akwa ojii wee rụchaa wee tinye ya n'ọkụ ọkụ agbaa fa aha ọ na-egbu witch ọ na-egbu ndị na-agwọ ọgwụ ọ na-egbu ndị society sikwa na ịma mba uru tụọ ihe ọ na-egbu maka ịma na onye kwu- ochi zọrọ ụkwụ na onye ọma anaghị adị and onye ọkụ batara ebe a na ọ na-ama na ọkụ batara Mm. ya ka anyị ji edu ndị winchi ya ka anyị ji edukwu ndị na-agwọ ọgwụ ya ka anyị ji edukwu ndị society chọrọ iji mmadụ mee gịnị Gwọrọ ndị ọgwụ. sacrifice Mm. so nọ ya ihe na na-egwu na na-ewe star mmadụ ndị Eh? Na- a na-ekwu na star ma na ndị society Ee, ndị na-eme- society na-ama star ma ihe a na-emechi ya nụ. Mhm. ọ star ga-anachi eto ozugbo ozugbo maka na mgbe ahụ a rụchara ọrụ ahụ tinye ya n'ọkụ ọ recha with bottle rod eji ekpegbu ya Mm. ịma rod bụ eh, as far as ịma- my rod iji aka ọtọ my rod ya ebe anyị ji jiri Mm. bottle rod were ekpegbu ya Mhm. ha ekpecha ya ikpe tinye ya n'ọkụ ma ọjị ọjị nwa anyị hụkwara eji ọjị nwa ekpegbu mmadụ jiri azọ mmadụ anyị na-ejiri ọjị kpegbuo onye ahụ anyị kpegbuchie onye ọma ahụ wee tinye ya n'ọkụ ma na onye ahụ ya anwụ unless na o wefuru aka ebe ị nọ bụ aka ọjọọ o wefuru okwe ma na onye ahụ na-anwụ so nọ ya daalụ so ọ bụrụ na ị ga-akọwakwa anyị ihe na ndọrọ ọrụ ị na-arụ echi ihe m na- ihe m na-arụ buru ibu especially n'ịgwọ ọya ụdị ọya sọkwara ya bụrụ ọya ọbụla ahịa ọbụla ị ka gụrụ anyị ọya ọmụ ka ha lefe na mmadụ rukuru ọkpa stroke okay na mmadụ adịghị eje ije Mm, na mmadụ anaghị amụta nwa mm, na mmadụ na-aya ọya ọbụla Aha, sọsọ AIDS bụ nke ana m try Mm, igwe yes. ee Mm. fibroid ewere m okwu A- ala isi mgbaka ewere m nsi ọya ọbụla mana inwe inwe product nwere nwere ọgwụ ekechaworo aka ọgwụ m kụchara agbachagworo ndị yọtara m kịta agbachagworo ọgwụ m siri esi Okay. ọgwụ m kụrụ aka ewepụgwo ebupụgwo Mm. aka m na-akwado iko m dum ọrụ m nawara ịma na onye ọbụla na na krismas Mm. one ihe m na-azọkarị bụ ndụ na e merụ gị ọgwụ ana m emebi ya na e yeru gị ọgwụ ebe ị na-arụ ụlọ ana m emebi ya na e merụ gị ọgwụ na ị n'obodo oyibo na ihe akpata ego Mm. ana m arụ ị kpata ego na ụdị ihe ọjọọ dị iche n'iche ana m eme sọ ihe m na ya eme bụ igbu mmadụ Igbu mmadụ. Ah, ndị o nwere ọrụ mụ na arụsị anyị na-arụ ịma na ihe niile abụcha ọrụ mmadụ na-arụ o nwere ihe ya bịa arụsị asị na ihe na-arụ na ihe ya arụ na ihe ya arụ Mm. ije kpeziere arụsị arụsị ejiziri aka wee mezie nke fọrọ ị ghọtagwo Mm. like ozobeneshi na eze agụ e were imerime arụsị na Ezeagụ Na- na ugwu Bonu- eze ma Bonu- ọwa Bonu Shiba amaara amarụ a ọyị. maara beneshi na amarụ Mm. ya nnọọ nọ makwara ugwu eze ma ya nọ makwa na Ụmụaji ya nọ ma tọmọs mara Oghe were ọtụ machi agrigodo mana ama amago taa arụsị ama buru ibu Ma ndị Ebonyi na-ekwara isi ndị Eh, beneshi na-arụ
like mmadụ na-emegbu ya emegbu ọ mmadụ na-anaghị anụ nna ya ọ mmadụ chọrọ igbu ọ mmadụ bụ ndị mmadụ bụ na ọ ịgbakwute beneshi Hmm. ọ kwụsị ya enwe na ịkpata ha ego na ego ewe ka obeneshi mba mba ịkpatawa ego mmadụ na-arịọ ego na dịka ụmụaka a na-ezu ndị ọcha oshi Hmm. aha na o nwere ka m si mekọta ihe dị n'ego ofu onye chọrọ iri ya beneshi na-eme ọ kwụọ ya bụ ụgwọ beneshi na-agba ụgwọ aha beneshi na-agba ụgwọ beneshi na-azọ mmadụ beneshi na-eyi ego maka arụshi e ji eziokwu eje so nọ ya o were ya nne ya arụ nọ mpụtakwara anyị arụ ọrụ ike mụnwa amụrọ m dibịa amụ ejechegwa m obodo oyibo na nata Uh, awere m ike ịnọ kịta eburu mmadụ bịa kịta ọ mmadụ ewee problem m asị ya ene aya na aya spirit m na a na-arụ ọrụ asị m na ihe m ga-eje weta Mm, m eje weta ya o nwere onye e butere ebe a ọ bụ sọ akwụkwọ ogirishi mm, Uh, ihe ahụ akwụkwọ mgbụgbọ ọcha nwa ee, ma shuga ma ose ọjị ya ka m ji wee sachaa ahụ onye ọmụ kinie matawa ebe ọ nọ so ihe m ji agwọ ya buru ibu aha na mmadụ enumere aka nkụchafụ Mm. aha a na-emekwa mere open road ka ihe ọ na-eme a na-emekwa ego ọ na-agakwa Eh, eh, enwe na nwere ka agwa anyị eh, eh, eh, ndị mmadụ dịka emechiwe dịka enwe natural awere mana na-arụ awere ee a na-arụ awere Mm. Mana o- awere dị n'ụdị n'ụdị Mm. e were awere oke ite wee awere okuku Mm. wee awere ishi ebunu wee isi atụ ha ncha bụcha awere Mm. mana ọ mara ime iweta weziere oke ite were mmadụ na-agwọ oke ite Mm. ụfọdụ eje raa nwaanyị were ihe e weta na nwaanyị gwọọ oke ite adị m eme ọwa Mm. maka ọwa a na repercussion ọ na-emechekwa Ọ nachite. ọ nachite ewekwa awa dibịa wa dibịa ọ na-abụ ọ nụọ igwe nwaanyị ọ nwụkwa bee echi Mm. na ọ ya na-eme ejiro mmadụ agwọ ọgwụ arụ m- anụmanụ na mgbọrọgwụ dị n'ọhịa ka m ji emego agwọ oke ite Mm. awere buru ibu nọ nke awere awere ncha eji asa ahụ Ya saa ahụ. aha were awere powder a na-awụ n'ahụ awụ. Na nwee nke perfume. wee nke perfume Mm. awere ka nkụ ọwa ụdị awere anọ mmaghị arụ Mm. aha mana ị makwa na e we spirit na-arụ ihe Mm. like na enwere ike m gbaa afa gwa gị na ndị mmiri na-enye gị nsogbu Mm. ị chọkwa ịbelong iwetawe ihe imedo onye ụwa gị wee gbapụ aja mmiri Mm. wee gbapụ aja ndị nwụrụ anwụ iwewe progress ị ghọtago Mm. mmiri ahụ na-egbochikwara mmadụ ihe like na o were wunchi na-eso mmiri gị ahụ ị serve ga-egbochi wunchi ahụ Ee, onye ụwa ahụ ị serve na-egbochi wunchi ahụ. ịma a na-akọ n'ụlọ ama mma afọ ịzọ o were onye bịara ka o wee wụọ mmanụ si Amerịka kpọrọ m chi m ndị ka esi ma ndị ka m last two years Mm. nwee onye Abakaliki James blọchan nsogbu adịrọ wee bịa gbawa afa ọ bụrụ na ụwa ndị Abakaliki na-akpọ ogbo m medoro ogbo ahụ serve ogbo kpọọ arụsị dị be ha ya nne nyechee nne kpọọ ndị mmiri kwapụrụ ha ndị mmiri mere ndị mmiri wee jekwuo na arụsị achịkọta aka mee gịnị binyere maka arụsị nkedo mba na-emego na ịghara mba nne Mm. so nọ ya daalụ sọ Ya nwanne. ọgwa na onwe ị ga-akọrọ anyị maka ibubo gwakwa anyị Ya na- Ee, ha- ya na awere abụ na Ibubo ahụ na awere bụ ofu ha bụ ofu na-agbagharịkwa aha aha oge ịghọ dịka oke ite nwa a na-ekwu Mm. ihe mgbe nna m ha na onye a na-eku obe abụ abụ ite ite Mm. mana a na-ekuzi oke ite Mm. n'ọnụ ndị nwa kịta kịta na-emezi abịakwa a- a- emeghe mgbe ahụ a na-ekwechi ya na nkụọra ihe ọ tụfuo ofu ebe Mm. ị na-akpụ mkpụmkpụ ma nọ omuvuo omume mbụ njem Mm. Ah, ịma mgbe ahụ eji ya bụ abụ ite eme gịnị agba mgba jiri akọta ji Ah, ịma na mgbe ahụ dị chi oji na na ịgba mgba aha ọ ya bụ o nwe onye na-azụ ahịa mgbe ahụ na ọjị bụ mgbe ya na ahịa Ọ nọ ya. Ọ bụrụ and one Mm. na mmadụ na-abụ uru abụọ ihe ajụgodu ya star iwe Yoruba ka anyị mma Mm, Yoruba chọkwa ime ọganihu mụtawa mm, ọ jụwa ese ihe nwa ya nwa ya abụ ọ bụrụ nwa n'oshi bụ ọ ya ezu ọ zụwa n'oshi ọ bụrụ akwụkwọ bụ ọ ya agụ ọ zụwa na akwụkwọ mm. ọ bụrụ dibịa ka ọ ya eme o mere dibịa ọ bụrụ herbalist ka ọ ya eme o wee herbalist ịma dibịa na herbalist bụkwa mana ha dị iche Mm. ya Hey. ọ dị ka onye mere teaching a sị na e mere eh, business admin Mm. ndị teaching na na ndị accountants Mm. na ndị ihe na na ndị business admin ha ncha niile bụ almost the same line ka ha bụ Mm. Mm. so no